ị chọrọ ibido mebe comedy ka ị chọrọ ibido talk show ka isi ịbụ storyteller kedu ihe bụ ya ị chọrọ iji kamera na-eme maybe ị chọ ịna-apụta online na-eme mana ị marọ how to start my dear onwere otu esi astart ya iche mụwa na-eme ya kịta o nwere ka m si bido ya iche ihe ị need bụ gadget ị ga-eji lụọ ọrụ phone like this video m na-eme now ihe m ji eme ya bụ iPhone 11 ihe mee m ji go iPhone 11 bụ achọrọ m ịna-afụ onwe m na m na-eme video so and e need m high quality like back camera iPhone 11 na 12 megapixel front ya bụ 12 megapixel and front ya na-ese 4K so because of that 4K ka m ji wee goo ya 12 megapixel and 4K ka m ji goo ya then ọ bụ na ị nwerọ ego igobe nnukwu phone you can start with iPhone 7 Plus back camera 12k high quality ọ ga na-enye gị ihe ọ bụla ị chọọ then mụwa na-eji aka m mee mụwa na-eji aka m lụọ video lụsa video mee editing postụọ o nwerọ onye na-alụrụ m ya because achọrọ m ka ọrụ niile dịrị m easy now ka gadgets ị need iPhone dị very important na first gadget ihe m na-eme bụ ka o si dịrị gị easy

phone mount ị ga-eji na-akwụba fonu gị ị na-anya ị fụ ebe m gosisi em pictures ihe ị needgasị this one now bụ ị ti plugụọ tripod stand na ya then ịdekwanali otu a itinye your camera ya your phone itinye fonu gị na ya werezie wee na-ese onwe gị just kwụrụkwa otu a kịta akwudo m nke m akwudo arelaxzi aka m pụta na-eme ihe m na-eme then inwekwanali ya kedu ihe ọzọ ị need ị na-emere onwe gị editing just tripod stand dị mma inwe this mount for itinye fonu gị then kamera fonu ka ihe ọzọ ị need ịgo light light m na-euse now bụ 8000 plus ka m go ya Ulanzi and the light m go abụrọ light a na-achaji nwee battery separate battery no inbuilt battery ka o nwere

all these things ka ị need were ya bido with time ị nwezie ego chọzi igo nnukwute kamera ị go mana for now bụgoro ihe a ka ị ga-eji bido ibido ya ị na-eme nwayọ nwayọ nwayọ nwayọ and at the end of it imesịa video gị you can color grade your video with that app ana m eme color grade m lụsịkwa video ama na video m ga-adịkwa sharp m color gradekwu ya mụ ana m eme ya then another thing nsogbu ndị mmadụ na-enwe bụ onye ọbụla kwadolu ime ihe dị otu a kwesịrị ịma na ọ needi ọ na-eme export vidiyo ya ya emezina export low bit ị ga na-ewegote vidiyo gị 1080 pixel ka ị ga na-eme export ọ bụrụ na-eme export ị bịa ị bịa lụsịa vidiyo bịa na-eme 480 mba na-eme 1080 ọ ya abụ ị uploaduo ya before Facebook ana-akwatusi ya o nwekwa high quality mana ọ bụrụ na i je mee lower lower export like 720 akwaturu get 480 mgbe ahụ o nwezọ onye na-afụ ilu gị anya ọfụma so these are the things mmadụ kwesịrị ịmagasị so now i nwe ihe a niile you can start once you're a content creator i sigodu ebe a bido with time i nwezia more money you can buy more gadgets ị ga-eji na-alụ ọlụ so these are the things you need nke a kịta order m ya from Jumia Jumia bụ ihe wetara m this one then Ulanzi ya dị nke light the light na-eyuzu bụkwa like light ya kịta like this video na-eme na ọ that light ka m ji eme the video so ma mbe wepụta bịa gosibe gị mana ọ dị na picture m sendiru kịta ọ dịka 8000 something ka m golu ya ọ gaala ọnụ sọsọ the only thing ga-agalalụ gị ọnụ ebe a this one now dịka 2005 ya m ji n'aka now 25 e nwe ma nke 15 nwee nke 2000 ọ dependi nke ego one ị chọrọ igo at least ọ dị very very strong mana a ọdara ya from China ị fugo ya Ulanzi fụ ebe e delu ya so ihe niile a dị very very very easy so if you want to start you can start at least with time you help by yourself na-eme ihe before ị mara na-eme ị baa ụba then with the promotions too you can go far so this video na-eme na nke mara that na all these things ị fụ na-eme video niile na-eme na ihe m ji eme ya ọ eme m ji wee meelụ gị this video so ka ị malụ if you can start good then i wish you good luck n'ihe ọbụla ị na-eme you can as well share this video ka ndị ọzọ fụkwu ya malụ the low budget ka m si bido and ihe m ji emegasị vidio m na-eme chukwu gozie unu